Beni benius beni agataus a custa a custa puntada numeru 8 de sa trasmissioni Comunichendi, sa trasmissioni aundi fueddaus apitzus de is produtzionis de cultura fatas in sardu, fatas po su cinema, sa musica, sa scridura, s'istrutzioni, sa divulgatzioni e sa circa puru, poita oi cun nosus Nc'est s'assegnista de circa po s'Universidadi de Casteddu, presentadora po televisioni e sa ràdiu, Miriam Mereu. Beni benia Miriam! Gràtzias Alessandro, beni agatau e gràtzias po su cumbidu. A nci mancai atru, est prexeri po mei etotu e po nosus etotu. Gràtzias.
Miriam, sa primu pregunta chi fatzu a totus candu benint innoi est, bollu sciri cument'est chi as imparau su sardu. Eh, custa est una bella pregunta de autobiografia linguistica, si naru. Duncas depeus torrai a coa de una pariga 'e annus a sa sarda, est a nai giai doxi annus, candu apu inghitzau su progetu de circa de su dottorau, ca apu pigau su dottorau. Ah eccu.
Deu fia fadendi unu dottorau innoi in s'universidadi de Casteddu, apitzus de sa lingua fueddada in su cinema. Est una tesi chi apu scritu a pustis de sa circa chi est durada tres annus. Ma apitzus de sa lingua, su sardu fueddau in su cinema? Eia certu, poita deu mi fia, cumenti a nai, fia interessada a studiai de sa prospetiva de sa filmologia linguistica, si narat aici custa disciplina, cumenti su cinema imperat una lingua de minoria o is linguas in generali in sa comunicatzioni cinematogràfica, duncas in d'unu filmi ca est unu produtu de fintzioni, unu produtu culturali ca tenit, cumenti scis, arregulas, còdigus scritus precisus, simbulus, simbulus, craru, sinnus, totu una simbologia sua e totu unu linguàgiu suu definiu E deu 'ollia biri o ascutai cumenti su cinema chistionat su sardu, o chistionat is linguas, poita deu mi seu agatada a studiai cuatru filmis, ca fiant Il figlio di Bakunin, Arcipelaghi, Bellas mariposas e Sonetàula, chi fiant is filmis che fintzas a cussu momentu iant produsiu is registas a partiri de scritus literarius, duncas romanzus e contus. cussa fiat sa sa circa mia sa punna mia fiat a studiai su cinema però cinema ca fiat tradusiu de sa literadura sadra duncas cumenti cambiat sa lingua de su de su codigu de su linguagiu literariu a su linguagiu cinematograficu e custu craru m'at pigau meda tempus però m'at donau finzas s'opportunidadi de affrontai aspetus chistionis ca deu no ia biu mai Duncas est stetia po mei una bella una bella sfida. Ma tu dd'as imparau fadendi custa circa a su sardu o ddu fueddast anantis? Nareus ca deu dd'apu inghitzau a ddu torrai a imperai in cussu momentu, fiat su dumilla dumilla e doxi candu apu inghitzau custa circa e depia ascutai is filmis in sardu E e duncas s'origa s'origa mia de si depia cumenti acostumai a ascutai is sonus ca deu no fia acostumada a intendi dogna dì, duncas a s'atru logudoresu, s'atru nugoresu eccetera. Però deu no ddu fuedda su sardu, poita deu bengiu de una bidda ca esti Terraba, ingunis su sardu ddu chistionant prus che totu personas de una certa edadi, genti manna giai is famìllias prus giòvanas prus giòvunas no ddu connoscint meda e duncas no dd'ant trasmìtiu a is fillus e is fillas insoru. E deu seu crescia in cussa generatzioni de is annus otanta ca su sadru o ddu chistionast cun ajaju ajaja o bisajaju o bisajaja chi s'agatànt ancora a chi nou no teniast s'oportunidadi de ddu fueddai a fitianu donnia dì dònnia dì. E duncas deu mi seu agatada a torrai a recuperai custa lingua candu già tenia trint'annus. Est stetiu unu bellu traballu, finzas una soddisfatzioni personali poita apu torrau a scoberri una lingua ca in domu no apu fueddau mai. eh, no ddu fuedda cun mamma e babbu, no ddu fuedda cun ajaju ajaja, poita ajaju miu fiat sicilianu, ah. duncas in sa domu, in domu certo. non si chistionàt su sadru, issu ddu cumprendiat ma no, no ddu podiat fueddai, candu fueddàt sadru fadiat fintzas arri, poita sballiàt eh, is acentus, sballiàt is fueddus, duncas fadiat arri nonnu ajaju. e de candu seu crescia est crescia finzas custa cuscientzia mia de torrai a scoberri sa lingua nareus de de is arrexinis de de domu. E candu ti sesi posta a fai custa circa apitzus de sa lingua po torrai a imparai calincuna cosa est torrada a foras de su passau, calincunu fueddu, mancai acapiau ancora a calincunu arregordu Certu, beh medas fueddus che deu o no connoscia poita seus chistionendi de filmis medas bortas chistionaus in atras variedadis de de sardu cumenti po nai su nugoresu, su brabarixinu o su logudoresu, però m'at donau s'opportunidadi de imparai e de imparai atrus fueddus e atras espressadas che mancai deu no ia connotu ca mi praxiant poita mi praxiat su sonu poita mi praxiat su su sentidu chi teniant custus cussus fueddus e est una manera no sceti de studiai unu unu mediu de comunicazioni ca esti su cinema ma finzas de torrai agiai a domu tui ses ascurtendi una lingua ca mancai in sa comunidadi no si chistionat immoi est torrendi custu sentidu est torrendi custa cuscenzia populari apissus de su sardu e si ndi seus acatendi poita finzas is medius de comunicazioni funt imparendi meda e nd'eus a chistionai. E custa est una bona noa. E custa est una bona noa, che funt torrendi a bogai a pillu chistionis, argumentus de sa cultura sarda, no sceti acapiada a su passau, a s'antigòriu, ma fintzas cosas noas, de sa tecnologia, de sa musica, de su cinema, de sa comunicatzioni, de is arretzas sotzialis, duncas, imoi su sardu est po imperai una su titulu de unu libru che che mancai conosceisi de de Pepi Corongiu Giuseppe Corongiu chi at scritu su sardu è una lingua normale su sardu est una lingua normali tocat a ddi imperai po po cali si siat cosa in cali si siat ambitu po chistionai anche su dotori po andai a donai u' esamini a s'universidadi duncas imoi s'universidadi s'universidadi paris cun sa regioni at fatu sa certificatzione C1, duncas est possibili po po donniunu, po donniunu, po cali si siat persona fai custu esamini che no est facili, no est simpri, tocat a si preparai, cumenti donni esamini, cumenti donni esamini certu, tocat a si preparai, mancai fai unu cursu de sardu e ndi funt fadendi in biddas finzas in Casteddu immoi funt partendi is cursus de sardu finzas in s'universidadi esti possibili fai unu laboratoriu de sardu duncas si preparai e donai custu esamini po sa certificazioni C uno de de sardu ca esti una opportunidadi una aina po nosu ca ddu imperaus po trabballu ma ddu imperaus po sciaccu mannu 'e cosas po ddu torrai a ponni in sa in su centru nareus de sa de sa vida nostra poita est una lingua ca si podi si podit donai no sceti una prospetiva noa de de comunicazioni de espressioni e finzas de relatas sotzialis. Certu. E una atera faina chi funt a pissu de de de custa funt chistionendi medas personas medas nd'eus tenniu innoi funt narendi tocat a studiai su sardu a iscola poita sceti aici ddu torraus a fai a bivi. Eccu, tui a pitzus de custa cosa asi fatu una cosa importanti meda, importu mannu segundu mei. O nou? Mi ndi bollis fueddai pagu pagu? Allora, intzandus deu di chistionu de si, de s'esperientzia cosa mia cumenti mama de una pipia de dus annus e mesu ca in su dumilla e bintiduus e bintitresi adi fatu u' asilu neu fitianu Ita nai, unu nido immersivo, po ddu nai in italianu, e ita est? Fiat unu progetu sperimentali de su niu Bimbina Allegria, imparis cun s'assòtziu Spacciada sa Bregùngia, chi est un'assòtziu informali de mamas e babbus ca si funt postus impari po cresci, po po ita 'olint pesai is fillus insoro in sadru. Duncas nc'est, po parti de custa de custu assòtziu, sa voluntadi de imparai su sardu a is fillus e is fillas e ddus pesai in custa lìngua. Duncas, imparis cun is atrus progetus e atividadis chi portat innantis s'assòtziu nc'est fintzas, nc'est stètia fintzas sa custa atividadi, custu progetu de su neu fitianu. Duncas is pipius de u' annu, u' annu e mesu, dus annus ant ant pigau parti a custu progetu e is maistas ddis chistionant sceti in sardu a is pipius, dònnia dì dònnia dì po seti noi o oto oras andant a scola andant a su niu e fadiant giogus fadiant traballeddus impàlapipius ca est su fueddu sadru po filastroche contixeddus duncas is pipius fiant nareus in custu cuntestu linguisticu nou po medas de issus però teniant s'oportunidadi de intendi su sardu in d'unu cuntestu chi non fiat sa domu cun mamma e babbu, ma fiat s'asìlliu, fiat su saddu, su niu. Duncas, cun is maistas, chi funt personas chi non faint parti de su nùcleu familiari. Funt alenas de sa famìllia.
Certu, ses in u' ateru logu, stesiau de domu, stesiau de sa famìllia po ses oras, seti oras a sa dì, però ses impari a professionistas de s'educatzioni chi t'imparant, chi ti chistionant sceti in sardu, chistionaus de unu sardu, craru, simpri meda po pipius però giai at fatu unu traballu de importu poita is pipius po u' annu funt abarraus a cuntatu diretu strintu cun su sardu e imoi custu progetu s'est frimau custu momentu no est andendi innantis però spereus ca mancai in su benidori nc'ant essi fintzas resursas po ddu ponni in pei po ddu strantaxai u' atra 'orta. Certu, e tui sciu chi ses imparendi su sardu a filla tua puru, ses sighendi a fai custa cosa, immoi ddu cumprendi beni? Ddu cumprendi, ddu cumprendi. Ddu fueddat? No, no meda poita, poita castia, custa cosa de fueddai su sardu a is pipius esti una, nareus no unu traballu però ti depis poi a traballai e ddu depis tenni in conca cumenti progetu cumenti obiettivu craru sigumenti nosu non non s'anti pesau in sardu seus pesaus in italianu seus italofonus e duncas depeus torrai, nareus, a tenni unu pagu de cunfiantzia cun su sardu, fintzas a ddu chistionai cumenti chi fessit una lingua, una lingua mama. E custu esti, nareus, sa sa punna chi teneus cumenti a genti chi esti immoi trabballendi cun su sardu, chi teneus custa passioni, custu interessu po su sardu, po calisisiat lingua de minoria. Est a nai ddu recuperai e ddu fueddai de manera però no no sistematica però imperai su sardu de prus in dogna situazioni comunicativa est a nai cun amigus est a nai chi andas anche a su dotori cumenti aus nau in iscola in s'universidadi o in d'unu ufiziu publicu poita nc'est segundu mei s'esigenzia de ddu torrai a imperai e a ponni in custus cuntestus in custus ambitus ca funt giai stesiaus de sa vida personali familiari privada de una persona duncas nosu intendeus custu sardu mancai cumenti lingua de sa familia cumenti lingua de de sa genti chi est acanta a nosu, però no cumenti a lingua mancai de s'amministratzioni o de sa. Eh, poita a bortas meda est dificili, tui no scisi chi s'aturu fueddada in sardu e mancai no ti ponis a fueddai po primu in sardu. Eh, ddu sciu, però nc'est fintzas. Sempri custa timoria.
Custa timoria ca est acapiada fintzas a unu stigma ca est prus culturali e sotziali e generatzionali puru, poita teneus custa cosa ca. Certu. nosu creu ca teneus prus o mancu sa sa matessi edadi no? Sì, annus prus annus mancu, deu tengu binticuatru, tui?
Binticuatru, deu bintidus. Ah biri, ti binciu dus annus.
Intzandus seus inguni. No, narendi ca certu e fintzas teneus fintzas custu pregiuditziu de nai cussu esti po nai de Nugoro Intzandus deu ca seu terravesa no potzu chistionai cun unu de Nùgoro, mancai sa cosa est fintzas a s'imbressi, a s'imbressi, poita issu, issu de Nùgoro mi narat, ah no deu no ti cumprendu poita tui fueddas su campidanesu. Però no est berus, poita chi deu mi pongiu a chistionai cun unu, cun unu de Nùgoro si si cumprendeus po paris poita est nc'est sa voluntadi de si cumprendi nc'est un'interessu a comunichai in custa lingua poita non ddu depeus fai aici bincieus custu tabù custu stigma custa timoria e andaus innantis. Eccu torrendi a fueddai de su cinema de circa sa cosa tua tue as cumenzau a fai circa meda apitzus de sa produtzioni de Salvatore Mereu Nd'asi fatu meda propriu.
Nd'apu fatu medas, apu studiau su cinema de mereu, apu finzas pigau parti a unas produtzionis de piticas de de mereu, una fiat su curtzumetragiu La vita adesso e s'àteru est Futuro prossimo chi at fatu cun s'universidadi de Casteddu cun su Celcam giai otu annus a oi, giai o seti, otu annus a oi, iant pigau parti is scientis de su master in film making chi iat ativau s'universidadi de Casteddu cun s'universidadi de Tàtari. Duncas is piciocus, is piciocas chi fadiant su master fiant, nareus, traballànta in su cinema, chi in produtzioni, chi in sa regia, chi in sa fotografia, E duncas medas de custas personas imoi funt traballendi in su cinema o in su triatru o funt fadendi cosas acapiadas a sa comunicazioni e giai totus, giai totus is chi ant fatu su master. Andrea Deidda, chi ddu connoscesi, est u' regista chi esti fadendi filmis documentarius de importu, Daniele Arca chi esti issu etotu diretori de sa fotografia, regista, fait programas in sardu, Nci ndi funt medas, Lucrezia Degortes, podeus sighiri. Però seu cuntenta che issus ant inghitzau custu, nareus, custu tretu professionali in custu master, traballendi cun Mereu, cun Salvatore Mereu. Che no est, custu no est unu filmu in sardu, però issu est atentu meda a s'impreu de su sardu in su cinema, in is in is filmis nd'ant ispricau medas bortas ita 'olit nai po issu imperai su sadru in d'una produtzioni cinematografica poita mancai 'olit chistionai de argumentus che funt acapiaus a unu unu territoriu definiu duncas depis mancai pigai genti chi benit de una bidda aundi si chistionat su sadru e duncas tui depis pigai genti chi mancai non fait cinema cumenti traballu però chistionat su sadru beni issu traballat meda cun atoris no professionistas o mancai ddu ses ddu imperat poita at ambientau su filmi in su passau cumenti po nai bentu bentu sonetàula funt ambientados in is annus trinta, coranta, cincuanta, duncas in cussu periodu sa genti no no fueddàt su italianu. Duncas su sadru de mereu tenit funtzionis diferentis segundu su su cinema, segundu su filmi chi est fadendi o s'intentzioni de su regista. Po issu s'elementu, nareus linguisticu, est centrali, est fundamentali, ma fintzas po Giovanni Columbu, Giovanni Columbu chi at inghitzau antis de mereu poita issu at inghitzau in is annus otanta cumenti regista de sa rai e programmadori de sa rai de sa sede regionali de sa rai in Sardigna e iat fatu Visos in su millinoixentusotantacincu chi fiat u' curtzumetràgiu bellu meda de importu mannu in visos agataus becius e becias pastoris genti de de sa bravaxia de Ollolai poita issu est originariu de Ollolai chi portat in scena nareus is bisus chi ant fatu in sadru duncas torrant a contai e a bivi is bisus chi ant fatu e cussu est stetiu po su perìodu, po nareus, funt giai passaus corant'annus, unu fiat ainnantis, nareus, fiat giai proietau in su benidori, poita in cussus annus su sadru in sa televisioni e in su cinema non ddu imperàt nemus, non s'intendiat, giai candu dd'iant imperau pagu pagu is fradis Taviani in Padre e Padrone fiat stetia una cosa stravanada, però inguni no teneus atoris sadrus, teneus una unu traballu apissus de sa lingua ca est meda, nareus, fintzionale, poita s'intendit ca 'olint portai in scena una lingua ca no est sadru fueddau de sa genti, sadru biu, reali, ma tenit una funtzioni, nareus, metaforica, simbolica, prus ca realistica, espressiva Duncas Mereu fait custu traballu Arcipelaghi est Giovanni Columbu su propriu fait custu traballu cun su sadru e Su Re est stetiu unu de is filmis de Giovanni Columbu chi at nareus bogau medas pregiuditzius a pitzus de su sadru poita ingunis teneus unu contu de sa passioni de Cristu duncas is cuatru vangellus fueddaus in sadru cun d'una boxi ca est sa de Michele Columbu in sadru chi oberrit su filmi e donniunu chistionat su sadru cosa sua e teneus atoris e atoras ca non faint cinema normalmenti, funt genti ca fait ateras cosas, però custu est stetiu unu traballu de importu mannu poita est unu film chi no dd'eus biu sceti in Sardigna, at viagiau fintzas in foras, at tèntiu una bona arricia fintzas in Italia poita dd'ant biu cumenti giai una cosa rivoluzionària fueddai de una Sardigna mancai antiga de su còdigu brabarixinu de sa de sa vendetta però donendu donendi si donendi si imoi mi seu perdia Est acapiada, no ti mi seu acapiada però a partiri de de is vangelus duncas est una liggidura nareus simbolica metaforica de cussu de custa òpera. Eccu, moi si sesi contendi cosas de importu mannu apitzus de custa produtzioni de cinema. E una pregunta chi ti fatzu deu immoi, segundu mei medas de custas produtzionis funt unu pagu acapiadas a su passau, a custu tempus passau de sa Sardigna, apitzus de custu tempus nci pongu su sardu, medas bortas. Eccu, deu nau, ma immoi, poita no si faint produtzionis prus acorradas a s'atualidadi o ma mancai po su benidori, cosas de fantascièntzia, cosas diferentis, un horror. Deu fatzu sempri custu pensieru. Mancai, mancai eh. fessit un horror in sadru. Eh, um... una serie tipo Black Mirror. eh, una Così cosa di aici. Ia dessi su, Secundu tui, poita, tui chi fais circas a pitzu de su cinema, poita non, non nc'esti mai un, calincuna cosa prus in custa direzioni?
Càstia ddoe funt giòvunus ca ca funt fadendi cinema mancai ant fatu filmis curtzumetràgius o longumetràgius prus atualis o ambientaus nareus in s'època atuali o su presenti però mancai no si funt atrevius a a ndi bogai temàticas o gènerus cumenti su chi as nau tui ca funt po nai su sa fantascientzia su s'horror nc'est stetiu giai però chistionosu de medas annus a oi giai dexi annus eh no deu ia biu su trailer o su su teaser de custa serie chi si zerriat ischidados ca fiat una serie cun mortus viventis, cun is zombis, e certu, deu ia biu sa primu e m'iat fatu a timi, fiat fata beni mi parriat, però ia inghitzau a biri cosas stranas, imparis, Nci fiant is zombis chi andà beni, sempri custa cosa distopica de una guerra o de u' atacu no sciu ca fait. Una maladia. Una maladia cumenti su covid po nai arribat, sa genti si morrit e. Si torrat a tzia. e ti furrias in d'unu zombi. No, ci fiant fintzas mamutones, ci depint sempri ponni custus elementus acapiaus a sa traditzioni, fintzas candu bis unu videoclip, cumenti a nai custu de is Placebo, chi ant fatu innoi in Sardigna, dd'ant fatu intra Scivu e Santu Srabadori acanta de Cabras e inguni nci fiant puru. e mamutones e is atrus de de Ozzana. Sa filonzana nci fiat e nci fiat genti a cuaddu, insoma, no par, parit ca no podeus bessiri de cussa nareus de cussa rapresentazioni, de cussa immagini de sa Sardigna o
de folklori de cussus stereotipus ca funt acapiaus a su passau e ca si ant fatu connosci mancai in foras poita sa genti mancai benit innoi po poita connoscit is mamutonis poita connoscit su carrasciali su carrasegare sadru o su mari duncas nci depis sempri ponni custus elementus ca no funt Ca nci funt, est berus. Eh, ma non funt cosas chi bisi dònnia dì, chi giras e no. Certu ca non funt cosas chi bisi dònnia dì, ma nci funt ateras cosas. Nosu seus una terra arricca de elementus, de cosas, no sceti de traditzioni, ma fintzas de cosas noas. De cosas ca si faint innoi poita si produsint innoi. Ma segundu tui podit essi chi no nc'esti su dinai po custu? Mancai no ddus, e custu est un'atera cosa prus acapiada a s'ambitu, nareus, legislativu de sa Regioni chi donat su dinai po finanziai is filmis, poita inguni si depis fintzas ti depis mantenni unu pagheddu acapiau, a cussa linea, a cussa linea E custa lìnia, duncas, tenit is puntus po sa po su paesàgiu, is puntus po sa lìngua, is puntus po s'identidadi. Ita esti s'identidadi? Tui ddu scis ita esti s'identidadi sarda? Poita custa cosa nd'esti bestida a pillu e ndi funt e nd'anti scritu e nd'anti chistionau antropòlogus, sotziòlogus, genti de cultura e si funti medas bortas ant arrexonau apitzus de s'identidadi ci funt is libburus, ci funt is sabius apitzus de custa chistioni, ma no sa no nd'arribbaus mai a sa a s'acabu. Duncas s'identidadi esti cussu unu concetu astratu ca perou si si vinculat candu tocat a fai unu filmi poita depeus ponni calincuna cosa aici acapiada a su a s'identidadi sarda. Poita mancai esti cussu chi si permitit de bendi?
Certu est cussu. Poita in foras s'abetant a cussu. Eh, nc'est custa chistioni, no sciu chi tui apas biu su filmi chi est bessiu s'annu passau, La terra delle donne. No, no dd'apu ancora biu. De Marisa Vallone.
No dd'apu ancora biu.
Ca nc'est sa, s'atori e produtora ca est sarda, Paola Sini, est brava in s'arrollu chi at fatu, però inguni puru deu nc'apu agatau sciacu mannu de stereòtipus, de cliché. Poita oint sa Sardigna aici frima e ci funt is cogas e ci funt is lunadigas e ci funt is legendas de is contus antigus de s'antigòriu e mancai acapiaus a is gianas o a ateras criaturas fantasticas ci funt, non ddu sciu ah sa genti is centenarius nareus totu totu postus unu amesturu totu de de de elementus de chistionis acapiadas a sa Sardigna a s'acabu nc'est custa cosa po ca no scis ita ita contat si pedrint in totu custas chistionis po e ita abarrat però de de contu de sa rapresentazioni de sa Sardigna cumenti esti oi no ddu sciu m'at lassau u' pagheddu aici perplessa. Andat beni, intzandus ti fatzu un'atera pregunta immoi, aici ti ndi bogas su pentzamentu. Ascurta Miriam, tui sesi presentadora po sa radiu, sa televisioni, as fatu sa trasmissioni A luxi studada, chi m'as nau però immoi no si zerriat prus de aici. Intzandus a luxi studada deu dd'apu fata s'annu passau de de su mesi 'e lamparas no est andada in onda de su mesi 'e triulas fintzas a su mesi 'e ladamini duncas giai dus mesis, dus mesis bonus. E s'idea fiat stetia de Serena Schiffini, ca est sa regista de su programma, issa traballat in sa Rai e m'iat fatu su si fiaus atobiadas una die e m'iat nau ma poita non fadeus unu programma in sardu apitzus de su cinema. E chistionaus de lingua, chistionaus de paesaggiu, chistionaus de, non ddu sciu, tui pensa a cali podint essi podint essi is argumentus Acapiaus a su cinema ca podeus afrontai in custa trasmissioni in sardu. Duncas deu nci apu pentzau poita custas cosas mi praxint a pentzai cosas novas de fai e apu inghitzau a pentzai cali podiant essi is chistionis e cali podiant essi is cumbidaus, is personas chi tocàt a cumbidai, poita no est facili inguni. Eh no. Depis agatai personas ca funt spertus, spertas de cinema mancai chi ant fatu mancai cinema o ca ddu connoscint e chi chistionant su sardu. E custa est una bella. Depis agatai sa cumbinatzioni. Depis agatai sa cumbinatzioni ca no est facili. E no.
Ddu scieis bosatrus etotu bosatrus ddu scieis poita no est facili, poita meda genti mancai su sardu ddu scit ma no si ponit a ddu chistionai in radiu. Nc'est genti ca mancai si nci ghetat poita narat, Dai dai nci provu, nci provu, mancai poi ndi bessit unu amisturu, una interlingua u' pagheddu strana, tipu spagnolu sardu, però però a s'acabu funzionat, poita deu pentzu ca fintzas su de provai, su de si ghetai est una cosa bona, positiva po su sardu etotu poita tui ddu depis imperai po ddu fai cresci po ddu fai amanniai su sardu ddu depis imperai asinuncas abarrat inguni cravau stichiu in unu logu strintu e no e no no crescit. Cumenti candu unu si nci ghetat a fueddai in inglesu no ddu sciri beni però calincuna cosa dda bogat foras. Certu calincuna cosa ndi bessit a pillu e custu est nareus un'oportunidadi po sa lingua sarda Duncas eus fatu custas dexi puntadas de A luxi istudada, funt bennius Salvatore Mereu, Matteo Incollu de Mommotti, eus fueddau fintzas de Malefadau, ca est unu filmi suu bellu meda in sardu, chistionat de unu de unu fatu de unu acontessiu reali de de Baunei, ch'est acontessiu in Baunei in su in is annus coranta cincuanta, imoi non m'arregodu s'annu, est benniu Fabrizio Vella, chi est unu chi traballat cun su sardu chi fait una finzas una unu festival de sa murra in Ortzulè in Ortzulei e at fatu unu documentariu a pitzus de su sorighe 'e padenti il ghiro sardo ehi il ghiro sardo su sorighe 'e padenti sorighe 'e padenti sorighe 'e arbure o sorighe 'e padenti Custa non dda sciemus ma non sciemus mancu chi nci fiat su ghiru sardu. Ghiru sardu bivit sceti in su supramonti de Ortulè. S'agatat a inguni eja, bellixeddu su documentariu, s'ispricat sa storia de su sorighe 'e padenti est bellixeddu. E Fabrizio est fintzas cantanti, scriit in sardu, est unu ecleticu meda. Eus tentiu a Enrico Pau
Eh, unus bellus cantu eh, genti chi traballat apitzus 'e su cinema. Chi fait cinema, eh, eh. fintzas a Gianfranco Cabiddu, est benniu, est bennia Daniela Vitellaro, chi est un'atora, presentadora, insomma, bella genti apu connotu. E immoi seus acanta 'e partiri cun d'un'antra trasmissioni chi no at essi a pitzus de su cinema, ma de de series TV. Duncas, dd'eus a chistionai Candu Bellas ses...
cosas, mi praxint, mi praxint meda. Gratzias. E in sa televisioni nci fiat inveci Novas cun RTS. In sa televisioni nc'est Novas, eus inghitzau s'annu passau cun d'unu, est una rubrica nareus ca andat a fundu de is chistionis chi podint essi sa cultura, s'arti, spetaculus, festival, musica, literadura in Sardigna e deu fatzu intervistas a personas chi traballant, boh, in manera differenti ca funt acapiadas a su mundu culturali sardu, chi ant scritu mancai unu liburu in sardu, chi ant fatu filmis, apu intervistau po nai a già Claudio Marceddu ca esti su produtori de Ci seu, Deu ci seu ca esti cussu filmi bellu meda de Michele Badas e Michele De Murtas apitzus de sa trasferta de su Casteddu de su millinoixentusnorantaseti. Eus intervistau genti chi traballat in sa cultura, cumenti a nai Michela Calledda chi tenit una libreria tropu toga in Silicua ca si tzerriat La Giraffa o Francesca Serra de Is Femineddas, apu intervistau Matteo Tuveri ca esti unu fisicu ca Scieus poita est benniu a nche nosu puru. Beni, ma poita Mateo est tropu togu, issu puru faidi cosas tropu bellas. Tropu stravanadas.
Tropu stravanadas cun su sadru. E imoi seus fadendi u' atera, u' atera serie, nareus, u' atera temporada de novas chi est partendi imoi.
Beni. Miriam, deu seus acabendi, ti torru gratzias meda po essi bennia innoi, est stetia una pregontada diaderus spantosa. Gratzias a tui. Cun tui.
Deu ia chistionai ancora, però chi mi Ddu sciu, però mi funt fendi diaici a nche sa regia e su tempus est contau. Deu seu tropu lareddiana.
No, s'urtima pregunta chi ti fatzu est cussa chi fatzu a totus, Su sardu, su tempus benidori, nci at a essi, at a sparessi? Custa est una pregunta de Black Mirror. Segundu tui? Deu speru ca no.
E deu speru ca no. No, depit sighiri. To be continued.
Beni, gràtzias meda Miriam Mereu e immoi deu dongu sa lìnia a Filippu Salaris po sa letzioni de cìnema.
E beni torraus a is letzionis de cinema. Eus biu non sciu cantu cosas, eus biu is incuadraduras, cumenti podeus movi sa camera, ma nantisi eus biu cumenti depia essi cuncodrau su contu chi depeus contai, poita su chi contat est su contu, si ddu torru a nai, si ddu naru sempri. E oi torraus a sa chi est s'idea. Poita, imaginai custu, bosatrus teneis custu film arreguau aintru 'e su cadasciu de in domu, custu custu contu, però candu andaus me is produtzionis chi funt importantis meda, cussus non tenint tempus de pedri, po nosu chi non seus nudda, ma nimancu po is atrus chi funt no sciu ita, no, non ndi tenint de tempus e duncas depeus circai de de ponni su pei aintru de s'enna po frimmai s'enna e aici no dda serrant. Duncas depeus arribbai ingunis cun d'una idea chi siat bella. Imaginai, nc'est su produtori inguni chi est abetendi, si at donau s'atobiu, teneus s'apuntamentu cun issu e duncas issu tenit Dus minutus po nosu, dus minutus sceti e nosu depeus arribbai ingunis cun d'una idea chi depit essi sa prus bella 'e su mundu. Imaginai, no podeis andai inguni si setzi, abarrai in pei poita no si faint nemancu sei e nai. Duncas s'idea mia fiat cussa de, nci fia deu aintru de unu bisu e deu fia mi fia fuendi eccetera eccetera. No, aici nc'est, ingunis nc'est s'enna, duncas Spaciau, cun mei no traballas prus, no traballas mai. Nosu depeus tenni una idea pretzisa e nci depint essi custus dus elementus. Su primu est su personaggiu printzipali, su segundu est sa chistioni de custu personaggiu. Mellus chi su personaggiu tengiat unu nomini po si nai, Super Mario, su film, nc'est su giogu puru, ma su film chi ant fatu, Super Mario, Mario chi est un'idraulicu ita fait, tenit custa chistioni, scuberrit unu mundu parallelu innui podit intrai e depit sarvai una principessa. Aici est, aici su contu, non est propriu diaici però circai de cumprendi Funt dus elementus e su produttori inguni si podit giai nai, cumenti est custu chi est sceti Mariu, chi est sceti u' idraulicu podit in cussu momentu sarvai sa principessa. Est bellu de aici e giai est curiosu issu e mancai s'oberrit s'enna si fait sei o si fait sei poita ddu 'olit intendi de prus. Duncas s'idea est sa cosa prus importanti. Duncas andaus a innantis po cumprendi cumenti podeus fai a donai sa formula a custa idea. Si fatzu calincunu esempiu poita aici est sempri prus facili. Mi ddu seu signau. Duncas, s'idea simpli de s'Odissea. S'Odissea est manna, est incredibili, manna meda e duncas nosu imaginaus de fai su film, issu no connoscit s'Odissea, sa produtzioni, su produtori però nosu ndi depeus contai ita est s'idea nosta. Intendei custa, Ulisse acabada sa gherra de Troja circat de torrai a Itaca de sa famìllia cosa sua, però is divinidadis no si ddu permitint. E innoi teneus giai materiali, nc'est cosa, poita Ulisse nci fiat giai una gherra, issu est torrendi a domu, a Itaca, un'isula spèrdia in su Mediterraneu, acanta 'e sa Grecia, e depit torrai a sa familia, duncas deu chi ascutu chi seu produtori, 'olli nai, intendu giai, ah sa familia, cosas, nci funt giai medas cosas, depit torrai, ma is divinidadis, eh, nci funt is deus e duncas 'ollu ascutai de prus e su produtori mancai mi podit fai sei. Ma si fatzu otru esempiu prus facili ancora, cussu de cuguzzu arrubiu, at essi cappuccetto rosso, po si cumprendi, ita est s'idea simpli de cuguzzu arrubiu o cappuccetto rosso? Issa Po portai sa cosa 'e papai a sa jaja maladia depit traissai su padenti innui nc'est su lupu, o su cani aresti poita lupus non ndi teneus nosus. E giai custa puru est de importu mannu poita su produtori intendit, ah una pipia chi si tzerriat Cuguzzu Arrubiu, depit traissai su padenti e ci funt is feras aintru e duncas tocat a donai atentzioni. Nc'est su lupu, cumenti at a fai? E olit intendi calincuna cosa in prus. Ma bideus cun d'unu film, aici cumprendeus mellus ancora. Su segnori de is aneddus, Il Signore degli Anelli, Lord of Rings, cumenti narant is ingresus, e custu fiat su nomi. Custu, custa est s'idea. Frodo, chi est sceti unu hobbit, custus piticheddus cun is peis mannus, depit spedri a intru de su vulcanu Monti Fadu s'aneddu de su poderi po frimai Sauron chi est su segnori de su mali. E ite errori! Innoi teneus unu sciacu mannu 'e cosas. Frodo, chi est sceti unu hobbit, hobbit, e ite est unu hobbit? Funt custus piticheddus, e giai 'olit cumprendi de prus su produtori, depit ispedri aintrus de unu vulcanu. E su vulcanu est mannu, tocat a nci arribbai puru a su cucuru 'e su vulcanu. E duncas, depit ispedri s'aneddu de su poderi, s'aneddu. Ite at a tenni custu aneddu? S'aneddu est de Sauron, su segnori 'e su mali. Imaginaisì su mali e innoi teneus totu su chi srebit, su mali. Teneus su vulcanu, chi est sempri bellu pentzai a vulcanus cun totus is cosas. Teneus su viaggiu poita nci depit arribbai e duncas su tradutori narat, podit nai, toca, sedi e contami mellus cumenti est custu contu. e custu signori 'e is aneddus nci ant a bolli pariga 'e dis poita est longu su contu. E duncas podit nai chi chi s'enna dda tenit dda dda serrat e però si portat calincuna cosa 'e papai poita si perdit tempus. E custa est s'idea S'idea de una cosa simpli simpli ndi bogaus a pustis una cosa manna, bella e mancai chi podit essi interessanti po calincunu candu dd'at a bì. Si 'ollu fai u' atru esempiu. Nosu eus fatu unus cantu annus fait unu unu crutzumetràgiu, naraus diaici, unu film crutzu de cussus e s'idea chi nd'ant bogau fiat sceti custa, u' omini arricit in domu una scatuledda de su corrieri e dd'oberrit e ci funt, nc'est unu messàgiu po issu. No scit chi si dd'at mandada, no scit nudda. E custu chi est una tontesa chi nci pentzais, apitzus de custa idea nci podeis fai totu una strutura manna, podit essi donnia arratz'e cosa E bastat una tontesa, s'idea est facili. Un'omini torrat de sa morti po si vendicai de cussus chi ant bociu sa pobidda. E podit essi, bellu, bellu, torrat de sa morti giai meda e 'olit si 'olit vendicai de sa pobidda chi dd'ant morta issus. Custu est il corvo, sa carroga, su crobu, cumenti naraus. E custu, custa est sa cosa prus bella. De un'idea podeus fai una strutura manna. Pentzai a s'idea de bosatrus e a pustis in is ateras letzionis bieus cumenti podeus fai po trasformai custa idea e apitzus fai su sogetu, su tratamentu, sa scalledda e apustis